hei ife na-emekwanụ n'ụwa ife na-eme ọkwa ije ije njem a njem mbeke anụ anyị bịara njem mbeke anụ anyị bịara biko nụ ije njem mbeke anụ anyị bịara n'ụwa biko chukwu zọbakwa na anyị mmadụ adịrọzikwanụ ndụ ịmara ka gị na mmadụ sikwa anụ ọgụ n'obodo a n'obodo mbeke makwarụ ka i si anụ ọgụ because mmadụ adịrọzikwa ndụ sọsọ stress alone ndị obodo na-enyegodo anyị sef ya emegodo ya ọ bụrụ na ị nwere bp ya na-agbago every minute bp ya na-agbago a lot of ihe ndị obodo a na-akọsụrụ anyị bụ n'isi a meziri anyị system anyị ada alụzi ọrụ kpalalam a sị na onye anwụọ na-ekwu anụmanụ nwanne anyị nwoke nwụsị kaikai n'ụtụtụ ụnyaahụ wee jee wute anụmanụ nwanne anyị nwoke kwa again bụkwa onye ofe mmanụ ha na-azọ ama m ife fa na-azọ a sịkwa na ọ pamphlet ihe akwụkwọ akwụkwọ eji eme poster ihe eji eme eme isi pamphlet a na-egosi ndị wena wena ka fa bịa mee isi bụ ife fa na-azọkwa o a na-ekwu ka a na-ekwu nke anụmanụ nwanne anyị nwoke anwụjugo kaikai isi isi ejugo fa na abụọ isi ejugo fa na kaikai fa nwụrụ fa nke nwoke be anyị wee panili nwoke ofe onye ofe mmanụ wee mee bom n'anị tụrapịa n'anị a na-ekwu ka a na-ekwu ọbara na-elusisi ọbara lusisie nwoke ada emeli alụ akawa ka akpọwa ndị ndị ndị ambulance ị magonu na iburu isoro anọ oyibo ndị ambulance anala ege gị ntị kpọọ ambulance enu kpọọ ha enu kpọọ ha fa abịarọ fa wee chọọ available moto dị nso wee buru wee gaba ebe ebu ebe ebugara ya na steve biko luzie ebe ahụ a sị na ọ ya etetegodo ụla before e wee mewe operation ihe nwa wee na-eme ya n'isi na-eme ya n'isi ọbara na-enusisi o tetela ụla a na-ekwu ka a na-ekwukwanụ nke ka nke ka nke meziri ụnụ n'ụtụtụ a nke anyị na-anụzikwa n'ụtụtụ a bụ na a sịkwa na nwoke ejewego obodo afụdebe nke onye ofe mmanụ ejewego obodo afụdebe na o mekighị ụnyaahụ hey! ewo ije mbeke anyị bịa n'obodo sauti biko kenenụ chukwu na ekwekwana ka isi m tana n'obodo a ị sịkwa ka isi gị atana ọ gbasala chukwu anyị ekwekwa ka isi m tara n'obodo okpokoro isi a m ji wee bịa obodo a ka m ebukwa ya wee naakwa be nna m hey! o nwezikwa na onye dị ndụ

anyị na-agaghalị ife adịzikwa anyị n'ime n'obodo a nwụle nọ n'obodo mbeke ife dị n'ime ọsọ ije n'ụwa ọgụ mebe onye ka m bụ onye ka ị bụ chọka m gwa ya onye m bụ abụ m super mike abụ m nke nwa abụ m nke nwa ịkwa onye aka nke onye adara n'ọdụ ebinite mmadụ one onwekwa onye nke akwụkwara aka ụbọsị dị otu a nke a bụ na last two weeks epuchiri aka o si otu jewe obodo afụdebe ndụ adịghịzikwanụ makwanụ ka unu si ịkụ ịkpa eme abụ m nke abụ m ba ị bụ super mike ngwa gịnị na-emezina nwoke tete nwa ozu ụla otu ka o si wee jewe obodo afdebụ ụnyaahụ nọ na otu a ka a na-anụzi ozi ozi agbasaga ebe niile sị na o meka ihe na o jebego onye pushuru aka ahụ i bunili tụọ ya n'anị ị tụrụ ya n'anị ka gịnị mee ka ọ ghara ikunite ozugbo ọ tụ ya n'anị ọbara na-enusisi maka gịnị argument enwerọ isi tụọsụ pamphlet a na-ele ten rand ka i ji wee gbuo mmadụ ibe gị hei bikonụ mkpu apụkwanụ m n'ọnụ biko kenenụ tụsakwanụ ife onyonyo a ndị nke ka nke bụ na a sị na nwoke bụ anụmanụ nwanne anyị nwoke edischargego na nwesi dis o mego vom a sị na vom ka mma karịa statement so o megokwa vom o because a na-ekwu ka a na-ekwu na ọ banye n'ime nga a na-ekwu from nga e nwee ike buna because o nwerọ akwụkwọ ọ kwa agadi nwoke n'obodo a na-asakagharị obodo since ọ bịara obodo a maybe 25 years ọ nọ n'obodo o nweha akwụkwọ ọ na-asakagharị ṅụjuzie kaikai afọ wee sịzie na ọ ka o buru mmadụ ibie pịa ya isi n'anị nekwe na abụ m na ajị adị ọkụ ya a sịkwa na o mere vom ka mma karịa statement ọ kwa ị nụlịa